an balima youtube filɛbagaw aw salam alekum nin y'aw ka bi tile kibaruyaw ye kibaruya minnu labɛnna aw balimakɛ fɛ karamɔgɔ mamadu dawu dolo karamɔgɔ ani turabu karamɔgɔ ka bɔ mali la farafinna mali la kucala dugu kɔnɔ n ka telefɔni nimero 75 77 17 49 o kelen de ye whatsapp nimero ye n bɛ foli bila ka taa lamɛnbaa bɛɛ lajɛlen yɔrɔ fɛn o fɛn de tulo bɛ n na nin waati in na yɔrɔsurunmɔgɔw ani yɔrɔjanmɔgɔw youtube kanubagaw n yɛrɛ ka abonew fɛn o fɛn de sɔgɔlen don na k'a da aw tulo kan k'a fɔ ko nin ye aw ka bi tile kibaruyaw ye bi tarata min bɛnna marisikalo tile fɔlɔ ma farafinkalo a tile mugan ani wolonfila dolo jate kɔnɔ fonɛnɛ a kalo sabalan tile kɔnɔntɔnnan don ko bi doloba saba de nɔɔrɔ barikalen don ka ɲɛsin dugumakolo ma bi tile kɔnɔ o ye dolo jumɛnw ye a fɔlɔ musariyu a filalan zuwayilu a sabalan marek ka da nin dolo saba in nɔɔrɔw ka sababuyaw kan jɔni sen fila kelen kelen bɛɛ lajɛlen ka kan ka taamasen dɔ de ta ka bɛn ni bi tile kibaruyaw ye o b'a kɛ sa ko ni mɔgɔ minnu bangena ka minɛ marisikalo tile mugan ni fila la ka na bila awirilikalo tile mugan na n'an b'a fɔ olu ma beliyew n'olu kan ka bɛn funteni a kalo fɔlɔ denw ma ni so denw mɔgɔ minnu u bɔgɔ tala nabilayi yusufu ka so beliyew bi tile kibariya dumanw kibariya nafamaw minnu bɛna tali kɛ jigiya sira kɔrɔlen dɔw kan bi tile kɔnɔ bi y'aw ka don ye k'aw jigi kun tigɛlen don ko dɔw la minnu bɛ se ka segi ka na aw ma ni barika ye bi wa aw bɛ se ka sɔrɔw kɛ sɔrɔ minnu sababu bɛna bɔ baara kɛlen kɔrɔlen walama layirukan kɔrɔ dɔw la bi tile kɔnɔ bi y'aw ka don ye kibaruya dumanw kibaruya nafamaw aw ni mɔgɔ bɛ se ka ɲɔgɔn kunbɛn kɛ ani mɔgɔ minnu famana ɲɔgɔn kunbɛn minnu aw bɛ se ka jigiya sɔrɔ u kɔnɔna na bi y'aw ka don ye ni mɔgɔ minnu bangena kabini avril kalo tile mugan ani kelen na ka na bila mɛ kalo tile mugan ni kelen na n'an b'a fɔ olu ma toro n'olu kan ka bɛn funteni a kalo filalan denw ma gɛrɛsɛgɛ so denw mɔgɔ minnu u bɔgɔ tala adama ka so toro taamasira tilelenw kibaruya nafamaw ɲɔgɔn kunbɛnw ani hakilila falenw bi tile ko bɛnkanw bɛ se ka tɛmɛ aw ni mɔgɔw cɛ bɛnkan minnu aw bɛna kunnawolobaw sɔrɔ u la bi y'aw ka don ye kibaruya dumanw kibaruya nafamaw ko bi tile layidukanw aw k'olu minɛ ni bolo fila ye wa bi tile taama siraw olu saniyalen don ko hali ni tile daminɛ ma k'aw sago ye yanni a laban yɔrɔ cɛ aw bɛna kunkɔrɔta sɔrɔ sira caman fɛ bi y'aw ka don ye ni mɔgɔ minnu bangena ka minɛ mɛ kalo tile mugan ani fila la ka na bila juin kalo tile mugan ani kelen na n'an b'a fɔ olu ma jemo n'olu kan ka bɛn funteni kalo sabalan denw ma badu denw mɔgɔ minnu u bɔgɔ tala nabila dawuda ka so jemo bi tile kuma caman diminan walew jigitigɛ kumaw aw bɛ se k'olu de kunbɛn fɔ k'a cɛya ko wa aw ka jija ka se aw kumacogo la ko n'o tɛ hali aw dala kuma bɛ se ka tɔɔrɔ sama ka se aw ma bi tile kɔnɔ o la k'aw ka mɛnta ka cɛya n'aw ka fɔta ye aw ka ɲɛ tɛmɛ ko caman kan bi tile n'o tɛ aw bɛ se ka tiɲɛni sɔrɔ min sababu bɛna bɔ aw yɛrɛ dalakan na don bɛɛ n'a dugujɛ kan don ni mɔgɔ minnu bangena kabini juin kalo tile mugan ani fila la ka na bila juillet kalo tile mugan ni saba la n'an b'a fɔ olu ma kansɛriw n'olu kan ka bɛn sɔmiɲɛ a kalo fɔlɔ denw ma fasodenw mɔgɔ minnu u bɔgɔ tala nabila idirisa ka so kansɛriw Aw bɛna dusu suma sɔrɔ bi tile kɔnɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya fɛn bɛ tali kɛ baaraw taabolo ani baara ɲɔgɔnya siraw kan bi y'aw ka don ye tiɲɛni tun b'a fɛ ka don minnu ka baaraw kɔnɔ walima tiɲɛni bɛ minnu n'u baara ɲɔgɔn cɛ bi tile k'u bɛna bɛn ani dusu suma sɔrɔ o siraw fɛ kibaru dumanw ko sababu dɔw bɛna aw kanu bonya aw mɔgɔ ɲɔgɔn dusukun na bi o la mɔgɔ tɔw tun ma sɔn ko dɔw ma don tɛmɛnlenw na k'aw bɛ se ka ɲɛ sɔrɔ o n'a ɲɔgɔnnaw la kɛrɛnkɛrɛnnenya la fɛn minnu bɛ tali kɛ baaraw nasira kan ni mɔgɔ minnu bangena kabini juye kalo tile mugan ani naani na ka na bila ut kalo tile mugan ni saba la n'an b'a fɔ olu ma liyɔn n'olu kan ka bɛn sɔmiɲɛ a kalo filalan denw ma denɲɔgɔnso denw mɔgɔ minnu u bɔgɔ tala nabila ibrahima ka so liyɔn kunkɔrɔta ani ɲɛtaga o bolodalen don aw ye bi tile kɔnɔ k'aw kunnadonni bɛna fɛgɛya bi a ka kan aw ka wulikajɔ kɛ k'a sababu kɛ k'aw bɛna ɲɛ sɔrɔ sira min fɛ o de bɛ sɔn ka cɛya ko dɔ tun ka gɛlɛn kunun ko nɔgɔya bɛ sɔrɔ o la bi y'aw ka don ye ni taama bɛ minnu sen kɔrɔ taama siraw saniyalen don hali minnu bɛ eh, makɔnɔni na makɔnɔni min bɛ tali kɛ layidukanw ni jigiya siraw kan ko bi tile olu caman bɛ se ka fa ka bali aw la bi y'aw ka don ye ni mɔgɔ minnu bangena kabini uti kalo tile mugan ni naani na ka na bila sɛptanburu kalo tile mugan ni saba la n'an b'a fɔ olu ma viergew n'olu kan ka bɛn sɔmiɲɛ a kalo sabanan denw dimiso denw mɔgɔ minnu u bɔgɔ tala nabila isa ka so viergew bi tile ko ka teli fiɲɛ ka kalan aw fan fɛ aw ka faamu jɔnjɔn sɔrɔ kow la jɔ tɛna nɔgɔya ko wa bi tile kow tɛna sumaya fana balinakow balinako minnu bɛ se ka aw wuli ka jɔ aw sen kan aw b'olu kunbɛn sira caman fɛ wa minnu bɛ baara kɛ ni tasuma ye tasumamanfɛnw ni yɛlɛnkanfɛnw k'u kana ɲinɛ u yɛrɛ kɔ nasira si fɛ bi tile kɔnɔ ni mɔgɔ minnu bangena kabini septembre kalo tile mugan ni naani na ka na bila octobre kalo tile mugan ni saba la n'an b'a fɔ olu ma balansiw n'olu kan ka bɛn sɔmiɲɛ kawula a kalo fɔlɔ denw ma furuso denw mɔgɔ minnu u bɔgɔ tala seydina umaru ka so balansiw bi tile taama sira tilelenw kibaruya nafamaw bi y'aw ka don ye ko nka aw bɛ se ka jɔn aw ka sɔrɔta la bi ko bi tile gɛrɛsɛgɛw ka boli ka k'aw sago ye o tɛna nɔgɔya aw delilen don ka sɔrɔ kɛ don tɛmɛnenw na cogo min na ko yɛlɛmɛ bɛ se ka ye bi ta la nka fɛn min bɛ tali kɛ aw ni aw mɔgɔ ɲɔgɔnw ni ɲɔgɔn cɛ la aw bɛna ɲɔgɔnkunbɛn minnu kɛ bi olu caman bɛna k'aw bolo fɛn barikamaw ye wa bi tile aw bɛ wulikajɔ minnu kɛ taama siraw fɛ ka boliboli minnu kɛ aw ka magoɲɛ siraw fɛ k'olu caman ɲɛ bɛ sɔrɔ olu la ka kunkɔrɔta d'aw ma bi tile kɔnɔ ko nka fɛn min bɛ tali kɛ sɔrɔ nasiraw kan bi tile banamini dɔɔni bɛ aw ka siraw kan gɛrɛsɛgɛ ko la ni mɔgɔ minnu bangena kabini ɔktɔburu kalo tile mugan ani naani na ka na bila novanburu kalo tile mugan ani saba la n'an b'a fɔ olu ma scorpion n'olu kan ka bɛn kawula a kalo filanan denw ma dibiso denw mɔgɔ minnu u bɔgɔ tala ayuba ka so scorpion bi tile k'aw ka se aw dusu la ɲɔgɔn faamubaliyaw janfa walew ani fɔɲɔgɔnkɔ bɛ sira caman fɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la fɛn bɛ tali kɛ sigiɲɔgɔnw u ɲɛ sigida kibaruyaw kan k'aw k'olu waleya ni hakili ye sigiɲɔgɔn kunda wala sigida kibaruyaw bɛɛ bi minnu bɛ se ka gɛlɛya se aw ma wajibi ko o fana bɛ se ka fiɲɛ don a ka tile kibaruya la don bɛɛ n'a dugujɛ kan don Ni mɔgɔ minnu bangena kabini nowanburu kalo tile mugan ni naani na ka na bila desanburu kalo tile mugan ni fila la n'an b'a fɔ olu ma sagittaire n'olu kan ka bɛn kawula a kalo sabanan denw ma sirasodenw mɔgɔ minnu u bɔgɔ tala alahu taala ka so sagittaire bi tile kibaruya dumanw tile daminɛ yɔrɔ fo ka taa se a laban yɔrɔ ma bi aw ka don ye k'aw ka kɛlɛ kɔrɔ dɔw fɔɲɔgɔnkɔ kɔrɔ dɔw bɛ se ka ban bi tile kɔnɔ walama ko bi aw jugu dɔw bɛ se ka yɛlɛmɛ ka kɛ aw ɲin ye bi tile kɔnɔ bi aw ka don ye taamasiraw olu sanuyalen don yɔrɔjan kibaruyaw aw bɛ se k'aw sago sɔrɔ olu kɔnɔ bi tile tɛmɛcogo la bi aw ka don ye ni mɔgɔ minnu bangena kabini desanburu kalo tile mugan ni saba la ka na bila janvier kalo tile mugan na n'an b'a fɔ olu ma kapirikɔrɔni n'olu kan ka bɛn fonɛnɛ kalo fɔlɔ denw ma masasodenw mɔgɔ minnu u bɔgɔ tala masa sulemani ka so kapirikɔrɔniw bi tile ko kaba finnen kɛnɛ ma jɛ bi ko sababu dɔw bɛ se ka dɔ fara aw ka miiri n'aw ka hamiw kan o tuma aw ka labɛnw sabati aw ni mɔgɔ tɔw ka se ka kan kelen fɔ bi o tɛna nɔgɔya wa tile tɛmɛcogo ka bɛn aw hakililataw ma k'o tɛna kɛ ko nɔgɔ ye gɛrɛsɛgɛ siraw olu bɛ dibi la jigiya siraw olu datugulen don wa aw bɛna hakilila minnu ta bi tile kɔnɔ ko banamini bɛna caya olu caman ka siraw kan o la ko n'aw ma dɛsɛ wale caman bɛ yen aw k'olu bila ka don nataw makɔnɔ bi t'aw ka don ye ni mɔgɔ minnu bangena kabini janvier kalo tile mugan ni kelen na ka na bila février kalo tile tan ani kɔnɔntɔn na n'an b'a f'olu ma verseau n'olu kan ka bɛn fonɛnɛ a kalo filanan denw ma jigiso denw mɔgɔ minnu u bɔgɔ tala badara ali ka so verseau bi tile kibaruya dumanw minnu bɛ tali kɛ jate kɔrɔw kan bi aw ka don ye aw ni kan walew aw ni dalen tun don fɛn minnu kan n'olu dɔw bɛ yen n'u kun ma se ka sira sɔrɔ ko dɔw bɛna sira sɔrɔ bi ka bali aw yɛrɛ la a kun ka d'aw ye ko dɔ ka kɛ cogo dɔw la ko dilacogo kun ma sɔrɔ olu minnu na o caman bɛna dila bi ka bi kɛ aw sagonadon ye ɲɔgɔn kunbɛnw aw ni mɔgɔ dɔw kun famana aw n'olu bɛ se ka ɲɔgɔn kunbɛn kɛ bi wa hakilila minnu bilalen don a mɛnna k'a fɔ n bɛna nin ko in kɛ ni dɛsɛlen don ka ɲɛ sɔrɔ o la ko dɔw bɛna se ka bali ka sira sɔrɔ ka bi kɛ aw bolo nisɔndiya don ye bi aw ka don ye ni mɔgɔ minnu bangena ka minɛ fevrier kalo tile mugan na ka taa bila mars kalo tile mugan ni kelen na n'an b'a fɔ olu ma poisson n'olu kan ka bɛn fonɛnɛ a kalo sabanan denw ma juguso denw mɔgɔ minnu u bɔgɔ tala nabilayi nuhun ka so poisson don basigilen don saniyalen bi aw ka don ye ko nka aw ka hakili to aw yɛrɛ la ko bi gundola ko dɔw bɛ se ka gɛlɛya sama ka se aw ma o la aw ka se aw kɔnɔbara la bi tile kɔnɔ n'o tɛ aw ka gundo dogolen dɔw bɛ se ka bali ka poyi bi ka kɛ sababu ye ka gɛlɛya se aw ma o la aw ka kɔnɔfɔɲɔgɔn dɔn fo ka taa se tile laban yɔrɔ ma bi tile kibaruya dumanw minnu bɛ tali kɛ yɔrɔjan kibaruyaw kan dalaciw lɛtiriw a ka ja telefɔni cikanw aw bɛ se k'olu sɔrɔ minnu bɛ wulikajɔ kɛla papiye ko la ko bi ye o don ye ko nka bi tile n'aw bɛna gɛlɛyaw kunbɛn a sababu bɛ bɔ gundolako dɔw de la ayiwa nin tun y'aw ka bi tile kibaruyaw ye bi tarata ka tali kɛ bi tile kibaruyaw kan furankɛ minnu b'a la n'an b'a fɔ k'olu bɛna bɛn ni dolojugu taama waati ye olu de ye ko bi sɔgɔmɛda in na 10 heures ani 11 heures furankɛ o ye furankɛ fɔlɔ ye Furankɛ filanan 17 heures ani 18 heures furankɛ ko nin ye waati kunkurunin fila ye jɔnni sen fila kelen kelen bɛɛ lajɛlen ka kan ka hakili to i yɛrɛ la ka bɛn ni waati minnu ye ka hakili to i ka kɛtaw la ka bɛn ni waati minnu ye k'a sababu kɛ ko nin waati ninnu bɛna bɛn ni dolojugu taama waati ye bi tile kɔnɔ waati ninnu na ko tiɲɛta de bɛna caya ni dilanta ye bi tile kɔnɔ alahu taala ka sababu ɲuman kɛ aw ni anw bɛɛ lajɛlen ye walasa jama bɛɛ lajɛlen bɛ se ka kibaruyaw sɔrɔ ɲɔgɔn fɛ cogo min na an bɛ nin kunnafoni ninnu labɛn jamakulu tɔgɔ la lamɛnbaga kelen kelen bɛɛ lajɛlen ka se k'i ka tɔmɔta tɔmɔ n ka fɔtaw kɔnɔ ko n'o tɛ ko mɔgɔ i tɔgɔla kibaruyaw olu sirilen don i kelen pewu bɔgɔ de la youtube filɛbagaw nin tun ye aw ka bi tile kibaruyaw ye minnu labɛnna aw balimakɛ fɛ karamɔgɔ mamadu daw dolo karamɔgɔ ani tubabu karamɔgɔ ka bɔ mali la kucala dugu kɔnɔ n ka telefɔni nimero 75 77 17 49 o kelen de ye whatsapp nimero ye o la mɔgɔ minnu b'a fɛ k'an kumaɲɔgɔnya minnu b'a fɛ k'u tɔgɔla kunnafoniyaw sɔrɔ kibaruyaw sɔrɔ ɲininkali wɛrɛ bɛ minnu fɛ ka ɲɛsin an ma ko n bɛ u bɛɛ lajɛlen ka bila la telefɔni nimero fɔla whatsapp nimero fɔla ala k'an bɛn don ɲuman na